Dia dhuit. Dia is Muire dhuit. Inis dom beagáinín fút féin agus faoi do mhuintir. Zac is ainm dom. Tá mé ocht mbliana déag d'aois. Is scoláire cónaithe mé i gColáiste Choilm. Tá deartháir amháin agam. Sebastian is ainm dó. Tá sé níos sine ná mé. Faoi láthair tá sé i gColáiste Uí Ghríofa ag déanamh iriseoireacht. Ba é Sam Stevenson an t-ailtire cáiliúil mo Dhaid agus is bean ghnó í mo mháthair. Hmm. Agus, Zach, an féidir leat rud éigin a insint dom faoi do cheantar? Rugadh mé i mBaile Átha Cliath i míle naoi gcéad nócha a ceathair, ach anois tá mé i mo chónaí i Léim an Bhradáin. Is sráidbhaile beag é, ach déanta na fírinne níl mórán daoine óga ann. Tá sé pas beag leadránach. Más mian liom craic a bheith agam, téann mé go dtí mBaile Átha Cliath le mo chairde. Tá sé ciúin i mo cheantar, ach beagáinín ró-chiúin do dhaoine óga. Agus cad a dhéanann tú mar chaitheamh aimsire? Is breá liom mo ghiotár a sheinm agus canadh freisin. Tá mé sa chór scoile agus ghlac mé páirt sa cheoldráma cúpla mí ó shin. Cén ceoldráma é seo? Fiddler on the Roof.
Agus cén páirt a bhí agat san? Rinne mé páirt Tevye. Ó, sea, ceart go leor. Gabh mo leithscéal. Ar aghaidh leat. Is aoibhinn liom freisin tamall a chaitheamh ag comhrá le mo chairde agus tá suim agam san fhís-scannánaíocht. Bíonn mé ag seinm mo ghiotáir i mbanna ceoil, Bás ar an mBarr an t-ainm atá ar an mbanna.
An maith leat an scoil seo, Zach? Is breá liom an scoil seo, gan aon amhras. D'fhoghlaim mé a lán faoin saol sa scoil seo. Tuigim níos fearr conas dul i ngleic leis an saol mór. Eh, seachas na hábhair scoile, tá drámaíocht, díospóireachtaí agus, ná déanaimis dearmad ar na daoine, eh, tá cairde den chéad scoth agam anseo freisin agus bíonn na múinteoirí go cabhrach cairdiúil.
Zach, cad iad na hábhair scoile a dhéanann tú? Déanaim Béarla, Gaeilge, Fraincis, Ceol, Gnó, Ceimic agus Mata. Agus cad é an t-ábhar is fearr leat? Is crua liom a rá i ndáiríre. Is breá liom ceol ach is aoibhinn liom gnó freisin. Déanta na fírinne, faighim na hábhair go léir suimiúil go leor.
Cá raibh tú ar na laethanta saoire an bhliain seo caite? Bhí mé ag obair i Penneys i rith an tsamhraidh. D'éirigh liom beagáinín airgid a shabháíl do na rudaí atá ar intinn agam tar éis na scoile. Ach tar éis sin, bhí an-spórt agam le mo chara Jamie i nDún na Gall. Tá teach ag athair Jamie, atá suite ar an gcósta, i Málainn. Gach lá, bhí muid ag bhí muid ag siúl ar an trá agus bhí muid ag snámh nuair a bhí an ghrian ag taitneamh. Eh, bhí an chraic go hiontach. Cad a dhéanfaidh tú tar éis na hArdteistiméireachta? Ar an gcéad dul síos, tá sé ar intinn agam má fhaighim, na pointí gan amhras, an fhealsúnacht agus sa cheol a dhéanamh i gColáiste na Tríonóide. Ba mhaith liom freisin áfach ceol a dhéanamh taobh amuigh den ollscoil. Nuair a deirim sin, ba mhaith liom ceol a dhéanamh le mo bhanna, Bás ar an mBarr, agus ceolchoirmeacha a eagrú le airgead a thuilleamh agus chun aithne a chur ar na daoine cuí sa cheol. Go raibh míle maith agat. Tá fáilte romhat.